Marbhna 2 Uafar gach aingeal Is fós gurb eol dom é amhlaidh, mo chreach.

Ógánach i leith an ógánaigh, fé mar a dhearc air go fiafraitheach, eisean, dá siúlfadh an tArdaingeal baolach an tráth san céimeanna áirithe inár dtreo-na le fánaidh faoi spéir na réalt, bhíomar plancaithe ar lár ag tuargain ár gcroíthe féinig. Cén ní.

an tuatha, scátháin sibh a scalann thar n-ais sruthlam na háilleachta dílse san aghaidh oraibh féin. Siúd is go mbímídne i dtráth an mhothaithe leata ar an aer, scaoilimid lenár n-anáil is linn féin amach is chun siúil ó chaor thine go caor lagaíonn ár mos. Abair go labhrann chugainn éinne mar seo, Creid gur tú an fhuil i mo chuisleanna.

Mar a bheadh teas de dhroim miasanna teo ár ngáire, cár chuaigh? Is an tsúil in airde agus féith éalaitheach úr theolaí an chroí, mo chreach nach in sinne. An maireann ár mblas inár ndiaidh? Ar an ndomhan na lú sa sinn leachta ann? An fíor ná bailíonn na haingil isteach ach an rud is. leo féin, is is uathu a sceitheann ina shrutha, nó trí dhearúd, an féidir gur minic cuid dár mbeithne ina theannta, an féidir gur páirteach sinne ina raon san, fé mar a bhaineann seachrán le súile na mban nuair is torrach iad le clann? I ngan fhios dóibh féin is ea bhíonn i gcíor thuathail dóibh ag filleadh orthu féin, conas nách amhlaidh a bheadh, dá dtuigfidís é, nárbh ann do lucht grá labhairt in aer na hoíche gan cháim, óir dealraíonn istoíche cineál fé rún ag an uile ní orainne? Feic. Is ann do sna crainn is na tithe ina mairimid, maireann. Níl ach sinne a ghluaiseann tharstu go léir ar shiolla malartach gaoithe, cuireann aontacht na n-uile sinn inár dtost toisc gur leath inár gcorrabhuais roimpi dúinn agus leath inár ndóchas do-ráite. Sibhse, lucht grá, ar leor sibh dá chéile? ceist agam oraibh inár dtaobhna, sibhse i ngreim ina chéile, cá bhfuil bhur mbannaí? Féach mar a dh'fháisceann mo lámha uathu féin ina chéile, féach mar a dheinid gráín le mo chúntanós tréigthe. Braiteach mé, ábhar éigin, dá bharr san, ach an leor san mar chlóchas chun beatha? oraibhse mo cheist. Gach n-aon agaibh fé mhéadú fáis in aoibhneas a chéile, go dtí go n-ímpíonn sibh araon go cloíte ar a chéile seal faoisimh. Ní beag san. Oraibhse mo cheist. Gach leathpheidhre ag breathnú fé lámha an neich

Aithníonn sibh an buanachas íon faoin bhur mbonn, Is gur láidir ná geallann sibh marthain dá chéile 'raon, Le breith na barróige ar a shon san ag deireadh bhur bhfulag, Trí sceon an chéad radhairc, tríd an dtnúth ag an bhfuinneog, Is tríd an chéad spaiste in aonacht, aon turas amháin sa ghairdín, an gráthóirí ansan fós sibh? nuair a ardaíonn sibh a chéile ó thalamh go mbuaileann sibh béal ar chomhbhéal ag deochadh is ag pógadh éachtach mar a ritheann saor an lucht óil ó raon na n-imeacht. Ábhar iontais iad leachta reilge ón nGréig a mheonúla is atá orthu, gothaí an duine, carthain, scarúint, is éadrom mar ualach ar ghuailne iad a greantar ansúd i leith is gur shubstaint dhifriúil a saothraíodh iadsan seachas sinne. Machnaigh, scaitheamh, na lámha go suaimhneach gan fuinneamh, d'ainneoin an fhórsa sa chabhail, Thuig an pobal ceannsaithe úd an méid seo, Sroichte go pointe áirithe atáim inár dtualaing sin tadhall den tsórt seo, brú níos troime ná san, is ós na déithe a luíonn orainn, fág féna gcúram súd é. Dá gcomharthaídís sin dúinne in aon chor ar dóigh idir bhóchna 'gus bhoirinn, eang bheag talún ar linn fhéin í,